moni lero lolemba pa 6 julayi chaka cha 2026 anzathu kumeneko 6 julayi ili bwanji ndinetu nesta the black teacher ndipo tabwera ndi update yochokera ku irani tikudziwa kuti ku irani kumeneko kukuchitika mwambo wa maliro wa amene adali mtsogoleri wa dziko limeneli ayatola uh, ali khamenei mwambo umene mmene tanenera kukuchitika ndithu kwa masiku 6 ndipo iwowo uh, mwambo umenewu ukathera uh, uh, kumudzi kwawo kwa

ndiye taonanso lero ndiye taona um, adzibale ake makamaka ma brothers ake a mojtaba khamenei atabwera kudzapemphera pa uh, bokosi la bambo wawo malemu bambo wawo ndipo uh, iwowa anali nawo kumeneko onse atatu tidziwe kuti uh, malemu mtsogoleri ameneyi wa dziko la irani uh, ayatola ali khamenei anali ndi ana 6 ndipo ana 4 anali aamuna ndipo uh, amene anasankhidwa kulowa m'malo mwake mojtaba khamenei ndi wachiwiri kwa ana aamuna iyeyi ali ndi mkulu wake ndithu yemwe anabadwa 1965 uh, ah, yemwe ndi Mostafa Hosseini Khamenei ndi amene mukumuona ndithu mu video ali ku mayambiriroyo amene ndiye wamkulu Mojtaba ndi wachiwiri ndiye mmene tanenera kuti Mojtaba sanaonekere kumeneko komano nkhani yaikulu yomwe yachitika ndiyoti ma brothers akewa anabwera pamenepa kudzaonekera Ndiye leroli pa 6 July anthu mazana mazana afika ndithu ku capital city la dziko limeneli la Irani kumene uh, kuli procession kapena kuti mdipiti oyenda ndi uh, uh, mabokosi a uh, malemu mtsogoleri wawo komanso uh, achibale ake amene adafa nawo pamodzi. Uh, zimene zikuchitika ndi zonena kuti uh, mabokosi a anthuwa ali pa galimoto ndipo akuyenda nawo mu ma streets aku Tehran kumene kuli chinamtindi cha wanthu anthu mamiliyoni ali asonkhana kumeneku onse kuti aone mabokosi amenewa. Tidziwetu kuti Iran ikugwiritsa ntchito malirowa ngati kuonetsa uh, mgwirizano umene uliko ku Iran kunena kuti anthu onse amakonda mtsogoleri ameneyi ndipo amakonda ulamuliro umene uli kumeneku. Ikugwiritsa ntchito ndithu malirowa kuti ionetse ndithu ngati uh, symbol kwa mayiko monga Israel komanso America amene amakhala akulimbana ndi utsogoleri wa dziko limeneli. Padakali pano, Padakali pano ceasefire ya pakati pa America ndi dziko limeneli la Iran titha kunena kuti ikugwira uh, makamaka wiki ino pamene kukuchitika za malirozi. Uh, mukulankhula kwake Donald Trump paja nthawi zina amalankhula mongong'alula, iyeyi anatchulapo ndithu kunena kuti maliro amenewa ndi mwayi atakhala kuti akufuna kupanga maataki kupha asilikali uh, kapena anthu atsogoleri uh, a dzikoli ya yeah. Ndipo iyeyinso ananena kuti uh, uh, Prime Minister wa dziko la Israel mwina wiki ya mawayi atha kupita ku white house kukakumana ndi donald trump um, israeli idakalimbanabe ndi hezbollah ku lebanon ndipo ikupitirizabe kupanga target malo osiyanasiyana kumeneku uh, molimbana ndi uh, gulu lija la hezbollah maupdates amenewa uh, tilekezere pamenepa ndine nesta the black teacher inutu 6 julayi yabwino